asị onye mara arụ ejikwe ya ọzọ onye mara rie enyekwe ya ọzọ and eh, iji kwanyere ya ugwu iji kwenu were sị ya jisie ike ee eh, ọfọ ndụ ahụ anyị bidoro n'izizi a ka anyị ga na-agọkwara mm, ya ya wee bụrụ na nwata nna ya ziri ozi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ ee eh, nwata sịkwanụ nna ya ka ya ọ gaa ee eh, nna ya ga-agwa ihe ọ ga-ekwu ma ọ garuo ibe a ee eh, anyị ekelena gị ojeozi nke i jere eje dị anyị mma nke ị ka ga-eje ka anyị sị chukwu okike mmụọ na-eje n'ala ozi ọ ga na-edu gị ojije gị na mbata gị eje ala wụ isi ije ị ga na-eje na-abata ihe anyị tọrọ gị n'ọdụ ọ ga-erute and eh, anyị na-asị gị em, ka ị na-eme mmụọ anyị na-eme na-agagharị em, ah, echefukwana ndị aka ji ọfọ ka ị na-amụnye ọkụ ihe a na-agagharị echefukwana ndị aka ji ọfọ nweta ofu mkpụrụ wee na-ajụ sị ka ihe mkpọtụ niile ha wụọrọ mgbe ofu mkpụrụ ha enwetakwara na nga achụpụrụ ndị agent anyị n'ụmụezeaga anyị na-emere ihe there ha mechazie nweta extra 20 something 29 so 80 something and 50 something so nwantakịrị escape ọ ka ịwụ 0 over 348 ka ha nwere ọ dị possible maka na unu niile na ndị be anyị hụrụ ya as project ndị ideato ọ wụ project party ọ na-awụ project akọkwa ọ na-awụ project ndị nke ụzọdịmma or ndị pdp or ndị apc na-ekpebi sị na onye nke a dị ka ọ ga-adị iche ka ọ gaa so ihe niile ha kọrọ ihe propaganda niile ha bụ o nwe onye chọrọ ige ya nyere onye nke nọbu n'ọchịchị mgbe ahụ ha nọ na nna state chịa imo so need ịkọrọ ụnụ otu ha si achị ha tụtụwara ala niile kurie so bịakwa gakwa senate kwa move ofu mkpụrụ motion so ị bịa sị ya chọrọ ịga unu ga-ajụ ya ebee ka ị chọrọ ịga ihe ị na-emeghe eight years as a governor enweghị ihe ị ga-emete ya senator or rep because governor kacha ebe ahụ ka ego dị ebe ahụ ka power dị ahụ anyị na-ata na ideato taa enweghị ọkụ enweghị ụzọ ọ eight years ahụ ideato chịrị imo steeti ka ị ga-asị na ọ ideato mebiri imo steeti maka na nwanne anyị nwoke ka nọtụ na o mebiri imo steeti ha mebikwaala ideato nke anyị na-apụta n'ụtụtụ akwụ ime ọhịa ka anyị gbara were pụta ụzọ niile ha dịbu mma a bịa kwụkashịa ha niile ma ebe na-enidighi double lane na ideato south eme ya double lane mana ime ọhịa ụmụ oke bi na-aga egbuji akwụ eme ya double lane nara ha ala ha gbuwasịa ya tekwe na ya ka ọ dị mma mba ugbu a ide na mbize na-ebu onye ọ wụna so unu hụrụ ihe ndị ahụ enidighi ime kampen na ya were sị ka anyị cheki ọzọ ụnụ agbalịala ka anyị lee na ebe ndị ọzọ ma ndị buru propaganda ụmụnne ka a tụọrọ nwanne tụọrọ nwanne a na-atụrụ nwanne ị na-aga n'ụzọ anyị nwere ebe ndị nwanne si aga iche na ebe ndị ideato si aga iche ndị niile ahụ nwanne na-atụ ọkwa ebe ahụ ka niile si were aga so achọrọ m ikele ụnụ n'ihi na ọ wụghị n'ike aka m otu chineke si chọọ ya tụrụ ya ope n'ihi na anọghị m ya mgbe e mere ntụlite aka only few na Nigeria winigoro ọchịchị na-anọghị nga a nọ na-atụ ya wụ ntuli aka so our own was possible because unu kpebiri na onye a ga-eme gịnị agarịrị and chineke tinye aka na ya ya mere mgbe unu tụchakwara ha chọrọ izuru ya mbọ niile ha gbara still at the end of the day ha ezuteli ya ọ bụghị na anyị ka ha nwee ego or anyị na-egbu mmadụ ka ha or whatever but otu chineke si wee mee gịnị chọọ ya so ya mere m ji sị na ya agaghị aga abuja gbakịta ndị dinyere ya abuja azụ n'ihi na agbara m ọsọ ndụ ndị be anyị were pawa nye m na m baa ebe m nọ ka esi ka m ga-esigazi ebe ahụ tọzie chefuzie na e nwere ndị nyere m ya mgbe m na-anọghị ara m mebie uche chineke ka a ghara enwe m nsị na ọ n'ike aka nke m ka o ji sị ngwa gbalaga but aga m enye gị mmeri so ya mere mgbe ọ na ihe ọ na m nwetara m welọta ya ụlọ ego ọla m nwetara nye ya ndị mmadụ ka ha rie n'ihi na ọ ndị mmadụ nyere m ọchịchị so ana m ekele ụnụ otu unu siri bịa na-ekelekwu na nke unu rụrụ arụ wee na-asị dịka m kwuru mgbe m bịara nke izizi na anyị niile ga na-arụkọta ọnụ anyị ga na-agba izu from time to time enwere ihe ndị anyị na-eme a na-agwakwa unu lekwa otu anyị si were eme ya anụna m ihe chairman kwuru ọtụtụ nọ anyị n'aka ọtụtụ anọghị anyị n'aka ị na-ekwu maka recognition ga-enidi amendment to local government laws or chieftaincy laws nke steeti nke anyị na-eme na Abuja bụ recognition for traditional rulers but the format ọ ga-adị apụtabe because e mee the first second reading abazie third reading ekwuzie what will be the format of that traditional rulers uh, system whether ma ha ga-enwe ndị ha na ha so achị or certain advisory council or ka ọ ebe a ga-abụ ekwezi ekwe na enwere ike ihe dịka aka ji ọfọ nwe ihe dịka cabinet whatever will compose the the advisors of that traditional ruler mana mgbe eruo na that stage be rest assured that I will propose such an inclusion because ama m about the existence of aka ji ọfọ because ọ dị n'aka ndị steeti but onye na-achị steeti aghọtaha ihe ndị ahụ nke ahụ bụ ọ bụrụ na nke anyị na-agba mbọ na-asị na a ga-enwe ndị anyị nwere ike ịkwado ma anyị nwa n'onwe anyị nwere ike iso ha zọọ or mee ihe dị iche iche gbasara Imo steeti that one kwesịrị ịma na m soro kwado onye wụrụ gọvanọ na ọ bụrụ deputi gọvanọ or bụrụ gọvanọ whatever na nke aha edid ihe yọchi ya ike aga m eme amend the law to include that particular issue wee bịa na nke i kwuru maka ihe isi agụ yes anyị ga-eleba anya ị ga-eweta the number ka a mara the number of the people, then no matter how we can uh, handle that one. and ọ ga-enwe trouser na ihe ndị ọzọ kwe na ọta but ọ ga-awụ isi agụ which is the universal one anyị niile na eyi ka ị sogo eyikwu n'ụdị anyị na-eyi yes then eh, nke i kwuru maka keke bọs yes anyị ga-agba mbọ wetakwu keke bọs for north and for south yes then ihe gbasara solar nke anyị na-alụ ugbu a anyị na-aga kuchu aware na disemba mgbe anyị lawara ka prezidenti prezentịrị bọjetị ya mana anyị lawago krismas mgbe a sị leba ya anya so next week ka a ga-ebido lebawa ya anya so ọ dị ka ihe a gara n'ahịa atata- eh, zụta a ga-atọpe ya so atọpe ya anyị mara ihe dị ya na ime ma ma ihe anyị tụrụ n'ahịa ọ nọkwa na ime ya m sị ka aga m enye gị agidi ma agidi eso lọta ahịa a ga-enwe nsogbu ọ ga-enwe ntamu so enwe ihe ndị nke anyị tiri anyị lọbiri tinye mana ị gaghị ama ma ọ nọ ya until eme gịnị atọpe ya so anyị ruo next week a ga-ebute ya mepee ya print onye ọ na-enwe copy nke ya then ị bịa chọwazie ihe ndị aha itiri so ọ bụrụ na ihe ndị aha itiri nọ ọkacha ndị nke solar n'ime budget yes inye unu 2 2 pole 1 pole anyị ga-eme ya
Akajiọfọ mmanụ mmanụ mmanụ nwa m number one eze nwata number two anyị kebezi ndị ọgụ ahead of the time because I'm hopeful. Now some of the things

within a short time a ga-enweta the keke bus eme north eme south so the thing m chọrọ ka ị ghọta nna m ukwu bụ omenụlọ kwu omenụlọ rụrụ omenụlọ ga-arụ ruo n'isi njedebe and eh, azụrụ m ọfụma papa m zụrụ m ọfụma ama m the value of the traditional institution yes.
and those who hold our villages and towns together. amakwa n'otu mgbe ụfọdụ politicians ji elepụrụ ha anya only mgbe e ji azọ vote but they are part of that system for keeping the communities together so ana m agwa ụnụ sị na ụnụ agaghị regret supporting me. ọ bụrụ na e nwere ihe a na-eme ị chọọ ihe na-emenụ but ka anyị hụ ihu na ihu kelee makwa na anyị niile ka nọkwa and we keep meeting together so God's grace a ga-edeliver na ihe niile